nke e chiri na zere achọrọ m ka m kọwalụ gị ihe ga-enyere gị aka ka ị marụ na ndụ anyị dụ na ihe ga-eme ka anyị dị ogologo ndụ bụ mmadụ ịdụ inwe ịdụ happy peace of mind maka na ọ bụ na ị nwerọ peace of mind you are not happy ọ sọ gị nwee ego ọ sọ gị nwee ihe niile nwale akwụkwọ niile iwu asịrị eti abacha ma grammar mana ị nwerọ peace of mind you are not happy o nwere ọtụtụ n'ime unu ndị ga-abụ ebe ọ bụla ị fụrụ a na-efe ego ị fụ onye na-eme ego ị fụ onye na-enwe moto 5 fụ onye lụrụ ọmarịcha ụlọ mee nke a ị fụ ebe ọ na-espendị ego mana ị mara ife onye a na-pass through ị ga-anọkwa ebe ahụ ọ na-egbu gị emeri na achọrọ m ịdụ ka onye ma ndị a ga-abụ a sị gị I tap for your blessing mana ị ye-ebu ibu onye ahụ bu maka na ihe mere na na social media onye pụta o nwerọ onye na-epost ebe o siri ya ike na ebe ọ dị mma ka ọ na-epost o nwerọ onye na-epost ebe ihe na-esiri ya ike ọ adị eshow the back side na ọ the front wee na-convince ndị mmadụ ị nọ n'ime ịpụ na-egbu onwe gị ị yela ama na onye ahụ na-ata afụ ọ bụrụ na i so na onye ọbụla na-abụ ị fụ onye na-eri ego ị fụ ndị ọgaranya na ị na-afụ na ha na-agba moto ị na-asị ka eme na chi gị akpọrọ gị asị ka eme na chukwu achọrọ ịgọzi gị mana ị yela ama na ị ka ike ebi laịfụ ike ịka wee dụ happy karịa ndị a niile ị na-afụ na-eri ego ị fụ ha na-agba ụgbọelu na-eme nke a mana a gwa gị ihe ha na-pass through ị ga-asị ka ị lakwa ka ị la ọ bụrụ na na chi gị nyere gị na ị na-afụ ego nri ọ bụrụ na na ị nwere ebe ị na-alarụ ị na-edobe isi ụtụtụ ị pụta kene chi gị kene chukwu maka na ọgaranya ka e nwere ndị mmadụ amara ife bụ ọgaranya because mgbe a na-ekwu ọgaranya mgbe a na-ekwu na mmadụ ịdụ rich e chee na ọ mgbe ị nwere ife niile nwee ọmarịcha ụlọ nwee moto na-agba ụgbọelu na-eme travel na-abata ọ bụla ya bụ na mmadụ rich mmadụ ịdị rich bụ mgbe ịbụ ọgaranya bụ mgbe ị na-erinwu nri ọnụ nwee ebe ị na-alarụ ụla ikunite na ata ụtụtụ rie nri ọ nya bụ ịbụ ọgaranya ọ bụrụ ihe ị nwere peace of mind ịlarụ ụla ịlarụ ụla ọfụma ikunite nwee arụ isi ike onye ọbụla nwere arụ isi ike ị nwee ebe ị na-edobe isi ị fụ nri ọnụ i linwuru n'ụtụtụ nwanne m ịwụ ọgaranya maka ndị ị na-afụ na ha na-espend billions millions na-agba different kind of cars nwanne m a kọọrọ gị ihe ndị ahụ na-eje a gwa gị na ndị a anaghị ararụ ụla abalị ọtụtụ n'ime ha many of them 90% of them or 95 adịghị ararụ ụra they don't have peace of mind they are suffering mana ị na-afụ ha na-eri ego mana ha na-ata afụ don't envy anyone enwere onye ọwụna anya ụfụ maka na ịmara ife onye a na-apass through ajụna chi gị ajụjụ na ọ nya bụ ihe ihe ihe ihe ị nwere ike ihe ikpeazụ ị nwere ike ime bụ ịjụ chi gị ajụjụ why na na na ihe adị agarụ gị na kama yọọ ya sị ya na na nye gị na nyejuo gị afọ na nye ego ị ga na-eji wee na-eri nri na-enyere onwe gị aka na-enyere gị ego ego ọkụ na-enyere gị nnukwu ego like oke ego na-enyela gị oke ego na-enye gị nne ego na nwunye ego na nne ego na nwunye ego na-amụba amụba nwunye ego na-amụba amụba nne ego na-edozi edozi mana oke ego otu ọ na-abata ka ya na-efefusie o nwere uru ọ ya abara gị nwanne m onye ọbụla ịfụrụ na life otu ọ na-esi eme enegharị ya anya maka na ọtụtụ ndị mmadụ ebinyesigo aka na ajọ ife ebe ha na-achọ ka ha dị ka onye dị ka onye a na-agwọ oke ọgwụ nke ya bụ mgbe ọ ga-ejide onye a tirie gwọbụ ya ji na aja onye a na-asị na ọ ma bụ ife na-eme mana ọ nya nwa ka anyị si wee gwa unu ife ọbụla ga-eme na ndụ gị ị ga-ama maka ya o nwere ife ọbụla na-eme na ndụ gị ihe ike ọbụla ma ihe na-esiri gị ike ọ ị mere accept o nwere ife ọbụla ga-eme without your consent ị ga-amarịrị maka ya mana ị nwere ike ịra ama mgbe mgbe ị mere accept ihe ahụ nya ka anyị wee sị ife ọbụla na-eme n'akụkụ ị na-eme uche gị dị ya anaghịzi na-ene anya anything material things wele ka ị ha atapụna n'ihe ị mara maka ya atapụna family gị n'ihe ị mara maka ya onye ọbụla ị fụrụ ị tapụrụ ka ị na-atapụ blessing mmadụ ka ị na-atapụkwa imego sufferness ya ahụ maka na ị mara ihe onye ahụ na-aga through nwanne m yọba chi gị na onye ọbụla nwere onye o ji wee bịa ụwa ka ị na-anụ olu m na-atụsasị ozi a m na-ezi na-enyerekwa ndị ọzọ aka like ya share ya ọ bụrụ na ị na-esonyere m ọfụụ gaa n'ihe ndị m kụzigoro gee ya na ị ga-amụta ife sharekwa gwakwa ndị ọyị gị ka ha sonyere m ka ị na-eme nke a na-etinye ife m na-akụzi n'ọrụ ị ga-amụta ife ị ga-ebido ghọtaba onwe gị ị fụ na ihe ahụ ị na-agbagharị na-agba na kirikiri na ọ dịkwara gị nso ihe anyị na-agbagharị na-achọ na-achọ ka ọ ga-esi ihe niile adịkwa gị n'ime mana ị mara ka o si ihe esi wee yuzie ọ bụ ya mere oke ji wee were wee na-agbaziri unu ụzọ ka o nyere unu aka unu nwee ike wee ghọta onwe unu ka o nwee ike wee dịrị gị na mma ife ọbụla ị na-eme obi ruo gị ana ị nwee ike lara ụra ị chọrọ inwe ike ọ ga-abịa inwe ma nlahụ ụra ma nwee peace of mind ị ma na ụfọdụ ndị ndị anyị na-akpọ big mens na big womens ọ na ị mana na o nwe ndị na-asị m na ọ chọkwazi ego ahụ na ọ chọrọ ịdụkwa ka ọ dị before o nweta ego ahụ ị malọ nke nwa nọdụ n'ofu akụ na-eti na-egbu onwe gị na ị chọrọ ịdụ ka onye a chọrọ nke mma na ife ọ na-afata n'eze anakwana eju afọ na-etinye ife ọbụla nke m na-akụzi n'ọrụ ka o nwee ike wee nyere gị aka hmm? like ya followkwa m na ihe m ga-akụzi m buru ibu nke ga-enyere gị aka hmm? na-esharekwa na-agwa ndị ọyị ka ha na-esonyere m eh, na-etinye ihe m na-akụzi n'ọrụ na ihe a ga-abara gị uru hmm? nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị a sị m ya gaziere gị ka ị na-etinye ihe ọbụla nke m na-akụzi n'ọrụ na-arụ